ọ kwa ị hụrụ ya mhm. ị wala anya hmm? obere oge ugbu a gị bịa ghọọ assistant female village champion o nwerekwa mmesi ọzọ nsogbu adịghị hmm? hapụ nke a ka bụ ijego ticha aghọ village champion ucheọma nne o nsogbu adịghị ah, hapụ ị ga-enweta ezigbo ezigbo ego echi nọ agwadosigo m ọkpụkpụ ka m na-eme ya kịta eh.

na-akpawara ụzọ na-agbaji elekwana ya n'azụ nne mama ekego m nkọcha kwesịbidi ya gbam ọsọkwa ya na-efe n'elu mana kere m anya n'ukwu eu igodo m ji kpọchi ya akpọchigo m ihe m wee were nwa igodo wedebe n'ime ụlọ

na m ga-enye gị ego before gị soro m lawa ehe na ị ga-akwụ ụgwọ maka na i nyekwe m ego nwaanyị anụ gị na ya gị ka ịnya ịma na horse nụ na maka horse ahụ i kwughị ọ ihe na-eme m na-eche ya na-akpakpalicha mmụọ m ị ghọtago ihe nọ nga ahụ wụ mụwa ajọ anụ na village a wụ ihe ọbụla m chọrọ iri m erie nwaanyị ọbụla m chọrọ ịnya m anya ka gụwa sịzị m kwụọ ụgwọ but aga m akwụ maka nke ị na-ekwu horse na anyabe m ya before hmm? ee anyị ga-anọ nga kwuo ego ole ọ ga-awụ but aga m akwụkwa gị ezigbo ụgwọ gụwa ga-anya ya hapụ ihe ahụ agwa ya ọ dịkwa mma ee eh, mba echere m address ebe m nwere ike isi ahụ m nọ na-eche ngwa ka isi ebe ọhịa m na-eche kemgbe ị ga-anọ n'ihu ka m na-ahụ azụ azụ horse yes ka m mara ma horse ọdụ ya o toro ogologo ajọ anụ ka ịdogo otu

mbịa inyeghị m ya achọghị m ịma m iri ime otu ọ bụla i siri chọọ ya m ga-enye gị ya ọnọdụ ọ bụla i siri chọọ ị ga-ahụ ya achọkwaghị m ịma biko nye m ego m achọghị m ịma agwachana m gị apụọla Come on,

gee m ntị aga m agwa gị ihe eji akpọ m ajọ anụ na village a a ma eweta key nke ụlọ m nwetara mana ọgbapụ ihe aga m eweta scissors aga m eweta shovel aga m eweta axe aga m eweta onyike a ma eweta mbube eweta zi ihe ma ọ na-akụwa ya ma ewere eze eze tawa ya iru gị iru gị iru gị iriela erie ya fọwala ị ga-akpọ ihe niile

biko biko eh? mere m ebere biko ya were ego ka ị ga zụta ntu ama akpọ gị ezigbo ntu n'isi na iji iji m ụgwọ so evil spirit ka m na-ekwu okwu eke ya nganga ka eji agbara enyi ọsọ mgba ọsọ ka ọ mụrụ iji mgba mgba ọsọ ndị mmadụ ga-ama na enwe ya na-achụ nke nwụrụ iji ego gịnịzi ịma mgbe m garuru ebe ahụ nwoke mmadụ wee dụdo m ebe a gaa bute nnukwute hammer o ji akụka the padlock m ta ya arụ tajasịa ya arụ ọ wee hapụ m lukara ya ọsọ na-agba na-agba na-agba na-agba na-achụ m na-agba ụkwụ obere nwatakịrị wee double cross ọ dị dịsị if not ọ karịgide akara m ịbịaru dibịa ah, ah. lekwanụ nwoke bụ ihe ọ sị na ọ wụ ya bụ the village champion na aha ya bụ ajọ anụ mgbeke ịbanyekwara moto ndị ọjọọ Ị ma na ajọ anụ so na ndị dewere m n'ọnọdụ a? Chai! N'anya ka m gwa gị, mgbọsị ọbụla ịfụ nwoke a n'ụzọ, jee nata ụkwụ abụọ ọzọ tinye na nke ị nwere enwe fepụ maka na inye nwoke ohere ọ ga-edina ndị nwụrụ anwụ dị ka m ga-esokwa echi na asa na-agazi ụka eh? ị makwa na mpa m nwere baịbụl ndị ukwu ahụ ndị ike ihe a na-anya anya mechie ọnụ gị akwa onye okwe nta obere nsogbu ị nwere na kichin emere ịfụ ekwensu n'ụzọ na ị nweghị ike igbuso gidigba chụfuo ya ị na-asị m ị na-aga ịgbasa ozi ọma biko mgbe e ruru ebe a ka anyị ma ka anyị si agafe ee eh? ọ na ọ bụrụ chukwu kịta ịsaida m nọ na hospital or mortuary biko ike agwụla m m ga na-ejezi ụka biko ihe m ga-agwa nwaanyị a ma ọ bụ iwere ego ya yi Uche kwere m ya nkwa na ọta. Uche ọma. Onye ka i ji ụgwọ? Kọmọ sheba pa ọsọ. Hi. Uche ọma. o mekwala ya ọzọ ome ihe ukwu jehova emekwala ya ọzọ chineke gara eme ihe ukwu n'ime ndụ gị na o mekwara ya ọzọ ome ihe ukwu ị ga-agbawa echi m ga-enwute gị ị chọgoro gị gbaba n'ime jizọs a na-abịa ga shepụta gị m mechakwa m kwakpu ha gị inside o mekwala ya ọzọ ome ihe ukwu Gụnwe- ihe ol- ihe- ihe ukwu ole ka i meberele m ya mere na-agba ọsọ ị ga-agbagbu m n'ọrụ o ndị mmadụ kwa na-eyi ezigbo slipas slipas ka ụmụ slipas ụmụ Izrel ji gaa agha na baịbụl m bụrụgodo ekwensu gị pịa m ihe aga m anwụ onye isi bụ onye isi onye isi nna m onye isi mana ọ na-eme m cheta ihe dị ka gị obi na-eme m polina polina i bukọta ihe niile ị kara aka nna m enweghị ebe gị enweghị ebe gị nna m onye isi ọga wawa ọga kpatakpata eh? onye isi ala akọọla m ihe niile mere m ama m gị lọta ama lọta ajọ anụ hmm? ekwe nwa gị nwoke iko iji maka na-enye m nsogbu Lekwa ya ọ bịala ka m nwee ike ile ma ma ala ṅụọ mmiri tọgbọ iko. Em, onye isi ala ihe mere nụ wụ na ọrụ ị rụgo ọrụ mana ọ rụchabeghị Ehe, no, no, no, no. ị ga-akpọrọ onye a na nne na nna ya ya ahụ ya anya first Ọfụma. ha hụchaa ya anya ya ya otu ezigbo oke ọkpa dị oke Nke gbara agba o. na ogbe ji atọ Nke gbara agba. i le anya onye dịrị ihe oriri mana a sị m kwuo a ga-asịkwa onye isi ala gị ji aka gị chere ya dị onye isi ala utobo ekelela m chineke bi n'igwe akụfeta ya dara awụọ chere ka m gwa gị chere ka m gwa gị chere ka m gwa gị chineke jiri ihe na-enweghị ihe ọ wụ kụziere onye sị na ya wụ ọkachamara na ihe niile ọ ma wụ rubbish ọ kwa mụ na emma bịara n'ụlọ gị o nwe ihe a na-arịọ gị e gburu ikpere dina n'ala rịọ gị bute mmanya ka i mere anyị ebere ọ wụgodu akwụkwọ gị nye anyị e ji hapụ ụmụaka i kwere ekwe ajarụ abịara ajarụ shop gị gị gị na-adagharị ka ọkụkọ bekee e ji gbara anwụrụ zombie nyaa sia ọwọta ka o si na-emenyere m egwu na-emenyere m egwu na-atụ igbo ma ama m ihe m mere ọnụ ọ dị mma bịa ka gawa kpọrọ ya kpọlara ya ndị nwe ya gị nye ya otu otu ụzọ ọkụ

ee echefukwala ma ogbe ọjị atọ ma otu ọkụ gbara agba ọ sị gị bịa nye m ngwa gị ngwa ya ahụ na i nye hụ m ịma ịma ihe ọ pụrụ ime bịa ajọ anụ bụ onye mere ka ị pụta gbam ọ ma ọ mụrụ mbara na ya ọkụ agba na ike gbaji ọcha gbaji ojii ọkụ agba ike osimiri ụbụla mbụ anyị gaa nta anyị maọbụ ewe gbuo anụ dị iche iche na-eri anyị dị ka azụ anyị na-etu na mmiri anyị kụta azụ dị mma sie ofe ofe a ga-ara ahụ eruo rie ugbo ọrịkpa ha otu isi ọnya ewu ibe ewere ọkwa ịkpa gba ya kpakpa ma ọnya ma ihe ya gafere gị ka gị ka azụ gị tiga aghara na ịma mmiri ha ericha ihe na ere nwa mpere pọ ụmụ ọma na mana matara ihe esi ike esi pọ papa awa ada nwayọ ada nwayọ lụtara ngwa gị nanị gị ha ihe ma na-afọ anọ ị na-alụta bụ ụlọ

ya nọgide n'ụlọ mkpọrọ ya nọgide n'ụlọ mkpọrọ ya nọchaa ma pụta ihe izizi opụzo mee ebe gbapụta m gbapụta m onye m ji ekwu na ọ wụ ọkacha akacha ọ wụ ihe niile mechie ọnụ gị onye gwara gị na ọ ya gbapụtara gị ị ma na ọ wụ onye isi ala gara ga kpọọ oku e ji gbapụta gị ọ wụ onye isi ala ọ nwa ajọ anụ ọga ya bụ onye manyere onye isi a ma manye manye ya ịkpọpụta gị nwa ị bụrụ onye nwụrụ anwụ ọ ya bụ ihe kpọpụtara ya eh? ah, onye isi ala mbanụnụ omume ha adaba ya kpatara mụ na ha anaghị emekọ dịka ụmụnna onye isi ala na onwe ya ị na-ekirikwa dịka onye a na-akwa aka ndị ọcha na-akpọ ya akwa aka ga ihu akwa aka ga azụ ee eh? ha ị nwere ike ịkpọ ya mmọnwụ a na-akwa aka ọ ụdị mmadụ ọ bụ ma sị hapụgodu okwu onye isi abụghị ka a bịara ugbu a ihe a bịara wee ha ee eh? akpọtara m okwe ka ọ kpọrọ gị kpọga panya mgbe m si panya pụta ihe dum m na-eme m ji achụ ego ha dị ka ihe ghasara aghasa tụmadị ugbu a m nọ nga Ee, ọ bụrụ na i ruo ebe ahụ, gị kpokọta ihe ghasara aghasa, were ya ribe ihe. Ee, nna zụchaa nwa, nwa azụwa nna. Ee, ee, otu nke a m natara ebe a, e nwere ike kpọọ ya ezumike nka. Ebe a m nọ ugbu a, ee, mụ na m, e, nwunye m, nne gị, ga na-ekpotori. Ee, anyị na-asị na ndị ekwuzi okwu Boko Haram o, ndị na-atọ mmadụ, ndị ohi, anyị achọghị ịma ihe m ma bụ na anọ m ebe a na-ezu ike. Ọ ya ka m kpọtara ya ka ị gaa Panya. hmm? oke nna m ukwu ị mara na o nweghị ihe ị ga-arịọ m mụ nwa na-aga emere gị ya ruo ka ịkpọ nwa a ga panya mụ nwa ga-akpọ ya garu panya ama akpọ ya garu na ntọala panya mpa ọ ihe mere i ji hapụ m n'ụlọ nga na-ata ahụhụ na-atụrụ nwufu ị chọrọ ka naanị gị na nne m na-eri ụwa unu ga na-ebugharị ụwa na-erigharị ihe niile n'ụwa naanị unu ngwa gị mbọ mụ na nne gị gbara tinyere nke eh, ajọ anụ gbara ịgbapụta gị ihe ị ga-agwa anyị bụ nne na nna ekele m unu eh? akọzina ihe ị na-amaghị ị ka bụ nwata ihe mere bụ sorogodu okwe gaa panya okwe

ọkụ ọgba ike obodo gbaa ma ajọ ọcha ma ajọ ojii ihe o ji asa m isi onwe onye ịsa ga gị onye nwere efe ịsa gị isi ọ mgbe i jiri ụkwụ gị abụọ ruo panya ị ga-eji aka gị weta isi gị na-asa onwe gị isi mgbe ị hụrụ ihe mega n'ala panya

ọ dịkwa mma nne ọkụkọ m na-eyiri m akwa ka ụmụaka na-ese bịa buru ọkụkọ na-eyiri m akwa bịa biko ọkụkọ nke gị a ha bịa zuru ọ n'ime ụlọ ka ha hụrụ ya ka ọ n'ezi ka ọ nọ n'elu osisi ọ nọ n'ime ụlọ na-eyi akwa ya nọ n'elu na-eyi akwa arụ arụ kirikwanụ ndị nke bịara zuru ọkụkọ na-eyi akwa hei hei hei biko nwa m ewela iwe ị nụ wetu obi wetu obi wetu obi wetu obi n'ihi na obodo anyị ajọọla njọ ihe ọwụla furu ọ baa na voicemail ị ga-ahụ dị ya ma otu kwụsị gị wetu obi wetu obi emechaa gị gaa zụrụ ọkụkọ ọzọ dị nke anyị na-achọ achọ nke anyị na-achọ achọ ruokwa monday ị ga-ahụ ọ baa na voicemail ọ ihe m sị ka m gwa gị onye dịrị ha na mma alụsị okija gbukwa ha ọkụkọ m ka ha na-esi anya nwụrụ amadịọha gbukwa ha

kezi maka nwaba nwaba mgbe ahụ ejidere gị nwatakịrị ahụ lara ihe nwa nụrụ okporo ya ọzọ kpụmkpụm ma ya ma anyị ma phone ya everything nwezike ga aga

na-aba mba na-eti mkpu na-aka asị na-aba ndị na-ekwu na-ete na-ekechi ndị gara n'ụlọ ya zụrụ ọkụkọ ọkụkọ na-amụ nwa ọkụkọ yiga akwa ee chee ka m jụọ gị ọkụkọ ahụ nọ na-ata ị zụrụ ya ebe enwere agwa ịnọ n'ime ite a gee m ntị ọ wụrụ na ọnụnọ m hapụrụ gị gị na-anọ n'ụlọ a ga-eme gị na-ebutere mkparị akparị mara my boys ọpụpụ gị eruole agwara gị before ị sị ịkparị m gị gaa n'ụlọ mpa gị afọ na ọ n'ụlọ mpa m ka m nọ enwere ihe ọjọọ nọ na mmadụ taga anụ ụtọ bụ ọ wụ ihe ọjọọ okenye anaghị anọ n'ụlọ ewu amara n'ọgbụ gee ntị gee ntị nwata na-anaghị ege nna ya ntị ọ na-end up ịza ịza ịza ịza ime ahịa o ruola mgbe ị ga-akpachapụ anya gị

nsogbu dị nsogbu dị n'obodo a ọ wụ naanị na ọ na-eriri ukwu ọ na-adọdọ eme aka ndọdọ chọn chọn chọn ndị mmadụ na-enye mkpesara gbasara ajọ anụ hmm. ajọ anụ hmm. ma nke na-ewedị m iwe n'obi na ndị di anyị sị ha wụ di enweghị ihe ha chọrọ ime gbasara ajọ anụ n'obodo a eh, elee ihe ha nwekwanụ ike ime elee ihe ha nwere ike ime gbasara ajọ anụ ị hụrụ mụnwa agụ nwaanyị asaa nwede nwaanyị ga-akwụ m ga-akwụsi m ike l'ụkwụ hmm? jawai naanị m ga-eme ajọ anụ ihe naanị mụnwa ga-emeli ya anụ laa taa echi wụ nta unu agbala ọsọ ọkwa ya nsogbu adịghị echi ọzọ ka anyị zuo n'ahịa aga m enweta gị na nna gị

Papa, lenu otu mụ na gị ji soro gị ije gị hapụ m ebe a gbalaga ihe onye mụ na gị kpara akpa gwara gị ka anyị gaa kpọọ ndị uwe ojii gị sị mgbe ihe ị ga-eji aka gị lụso ya ọgụ lenu otu i si hapụ m ebe a gbalaga nso ihe weta iji chi igbu nna gị nna gị na-ata abụ m n'obi gị na-abụ m n'anya ya ị ma na nwoke ahụ awụ ezigbo mmadụ nwoke n'anya ahụ edo mbọ mgbakọ ya ele anya ebe ya anya mbọ mgbakọ ya bụrụ mmadụ ka ya na onye ahụ ga ewu nna gị nna ji ga-agba ọnụ gị were ya na-ata abụ gị n'obi gị na-abụ m n'anya